oloo ndị owere anyị o lelelenu nke merenụ ụmụ agbara agbajala afọ olee ka anyị ji bịa taa aha anyị jiri bịa taa wee kọwa ilu a ndị owere anyị aha anyị eji akpọ ya wụ ilulu Eh, ụfọdụ akpọkwa na ya ilu but ake anyị wụ ilulu and aha anyị jiri bịa taa akwa ịwala ịnụkwana ilulu mbụ ndị okie ashị hmm? okie nwaanyị na-eche kpa o ji arụ unine unine echekwana kpa o ji asa ya afọ ị marala ha ọ kọwara mgbada gee nụ ntị m akọwa mgbala gị ha ọ kọwara ịkwụwala ya wụ ee gị na-eche kpa i ji arụgbu mmadụ ịwala onye ahụ echekwana kpa o ji arụgbu gị ngwa mana gee na mana akọla na akụkọ ịwa kpa o shi mee n'otu ezi n'ụyọ ọwụ ịkpada e nwere hụ ndị sụkọ sụkọ ya wụ ndị ndị ndị isi mgbaka ịwala so nwa bịala ma ya si na anala ebe nwa na ga-eji anọrọ nwanne nwe nwoke ha enwe sụkọ sụkọ aha galụ nwaanyị ahụ keje alụala hụ nwaanyị akwa ịwala oke ọzọ shi anala ekwekwa nwoji alụala hụ nwaanyị aṅa nna mara na shia ahụ ji enwe isi mgbaka uche ụka nga mara na nwe ga-eme hmm? aṅụ ga-achọ otu ndụdụ dụọ ịwala ṅụhụ dụọ ndụdụ ahụ ha arị onye arị ihe megahụnị enwenala ịhụ nwaanyị ahụ ịwala bọọlụ ahụ na jere ihe jikpa hụrịrị amara kpa nna ahụ shi okie nwaanyị na-eche kpa ọ ja arụ unine ịwala unine echekwana kpa ọ ja asa ya afọ akpali nna ahụ nwanne m ahụ jemachi nwa ọjọọ ọla nwanne nwoke nwaanyị abịa bịa gbachaa ya ntụtụ elu nna ahụ ga-eje ihe ịlụ nwaanyị ya o amara kpa nna ahụ ree shi

ọnụ ọchị ekwe ma ndị efu ha ọkụ nwọchị ewu aṅalụla nwanne nwoke nwaanyị o nwaanyị ahụ amakwana ụcha nwanne nwoke ahụ onye isi mgbaka ngwanụ akpụrụ nahụ nwaanyị ụyọ ịwala nye ya nwanne m nwoke nwere sụkọ sụkọ akwa ịwala ee nene na mere na lenu ihe mere nwanne m nwoke shi abịa bụ ka ọ para nwanne ake nwoke nwere isi mgbaka na shi ebe o shi ayọ o na ahụ nga nwanne ya nwoke nwere isi sụkọ sụkọ nwere isi mgbaka na nwaanyị ya parala telivishọn ya ihe ndị bekee ji akpọ telivishọn ya wụ onyonyo a na-aparala ha onyonyo ke mara mma eji akpọ smart tv ọ na na outside o ezi o ndị na ji mmiri asaga eh, onyonyo mmiri ndị ara abụọ saga onyonyo mmiri ọ ma ahụ ka nwoke ahụ ji ma asha aṅalaluola ihe ya na wụ shi eh, ara alụ ake nwaanyị alụ ara ịkpada ọka ke na ezi n'ụyọ o ake na ezi n'ụyọ o wụ ara ụmụaka but ake nọkwara ezi n'ụyọ ka eji eje alụọla nwaanyị ihe a wụ isi mgbaka ị na-agba gị kewe eziokwu ọ ma ka ọ pụrụ na jesụrụ asụchi ile ya echi ile ka emee ụmụ agbara gbajala afọ ele na ihu mere ihe ngọchi hụ oke ahụ ghara a telivishọn ọ wụ onyonyo onwu ewala ahụrị ntịrị gwarachi ngoji mmiri satuo ọkwa ị hụrụ ihe ndị okenye ji ekwu ee eh, si oke a nwaanyị na-eche ka ọ ja-ara unene ịwala unene echekwado kpo ji emenene asa ya afọ echere ụcha nga rugbola asọ ejunu ya ọkọ ọzọ ahụ amarakwa na nso ejunu ya ọkọ ọzọ na werela agwọ ndụ ji n'aka ọ ma na jikwara luka ata aka ọ kwewala so ndị bekee anyị ee eh, anyị ka ga-awụ hmm? sha oke a nwaanyị gị na-ekpele echela ikpe iji emenene ara unene marakwa a sị i rie ya o unene gakwa eme gịnị o kwere ka ịsa gị afọ ọ ha anyị ji bịa taa hmm, so biko ọwụcha ha anyị megha rị gị mma biko ụsala anyị ozi ya ị wụrụkwa nwa afọ owere biko na-esonye anyị n'ihi na anyị nwere ha ndị anyị ji bịa eh, ọ ga na-akpọ nnọọ biko sonyere maazị chijindụ onye nkụzi ala igbo onye nkụzi okwu owere ama nnukwu ịwala biko gbalịanụ sonyere anyị ndị were